Tibwere ku nkhani ya a Jessy Kabwira a chipani cha Malawi Congress Party. Tikufuna tikupaseni uthenga a Jessy Kabwira, mukauze anzanu a mcp kunena kuti tidakuthamangisani m'boma ndipo simuzabwera. Sitikukufunani. Kupita kukamuyendera Sylvester Namiwa sikuti muganize kuti mupeza sympathy kuchokera kwa Amalawi kuti tikuonerani chisoni. Ndinu anthu othamangathamanga. Mukukonda ma activist? Ayi, tikukudziwani. Tinakuthamangisani m'boma chifukwa cha nkhaza zolapisa. Amweyi Sylvester Namiwa munapita kukamuyendera ndikupekako nkhani kumenekoko kuuza mtundu wa anthu kunena kuti Sylvester Namiwa amakuuzani kunena kuti ulamuliro wo Chakwera unali wabwino, unali osunga malamulo, amalemekeza malamulo, maufulu a anthu. Nkumapeka zimenezo kumalankhula ku mtundu wa Amalawi of which Namiwa amene ndimanziwa ine. Sangalankhule zimenezo kwa inu a Jessy Kabwira amene chipani chanu chinkafuna kumupha. Munkafuna kumupha Namiwa bola anzanuwo akungomusunga ku ndende koma inuyo munkafuna kumupha eh? You nearly killed him. Lero mukuti iyayi Namiwa akuzunzidwa yet inuyo munkafuna kumupha. Kuzunzidwa koti akungomusunga ku ndende inu munkafuna kumupha. Sitikukufunani inu a Malawi Congress Party kukamuona Namiwa once again si sympathy kuti muipeza ku dziko anthu akupasani ayi tifuna tikuuzeni mobwereza bwereza sitikukufunani ndipo inuyo simuli worthy simuli qualified kupita kukayendera Sylvester Namiwa ku ndende munthu amene munkafuna kumupha mziko muno nkhani yolankhulapo zokuza Sylvester Namiwa mutisiye ifeyo amene tinalimbana nanu chifukwa cha nkhaza Zofunanso kupha iyeyo? Mutisiye ife tizilankhulapo. Ngati nkoyenera Sylvester Namiwa kuti sadalakwe kapena walakwa, ifeyo ndi amene tili oyenera kuti tiziikapo mlomo not inuyo a mcp. A mcp simuli qualified chifukwa ndinu ankhanza zolapisa. Ngati mukuona kunena kuti mwina 2030 ngati anthu angafune kusintha nkumaganiza kuti kusintha kwake kumuzakhala inuyo mungozinamiza. Anthu akazafuna kusintha azaona okha kolowera. koma not inuyo. inuyo nde yayi inuyo nde ndi panja penipeni a mcp zero weniweni panja penipeni ndipo mungozitayisa nthawi palibe amene angakupaseni sympathy nziko muno tinatopa nanu munatikwana ndinu anthu oipa sitikukufunani ayi sitikukufunani aa kodi mulibe manyazi Inu a mcp mulibe manyazi eeh basi kupita kumene kuja ee Namiwa ee Namiwa akuzunzika ee Namiwa ee Namiwa mwakuti inu munkafuna kumupha inuyo asilikali ali pomwepo a mdf ali pomwepo mutachita capture chifukwa chani mulibe manyazi Tikufuna tikupempheni inu a mcp kuti musiyiretu. Musiyiretu kupita kukamuona Sylvester Namiwa, musiyiretu kumalankhula zopepera m'dziko muno zokhuzana Sylvester Namiwa chifukwa Namiwayo munkafuna kumupha. Amene tili qualified kuti tikhoza kumalankhulapo ndi ifeyo. Mutisiyire nkhani za Namiwa ifeyo not inuyo a mcp. A mcp simuli pa position yolowelerapo kumalimbana ndi dpp nkhani ya Sylvester Namiwa mutisiyire ifeyo tifuna tikuuzeni inuyo simuzabweraso munapita ndinu anthu oipa munawononga ziko sitikukufunani ndipo sitimakulotani muuzane ku ma camp kwanuko simuzabweraso munapita. Pomaliza, tiuze mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front, udf, achimwene kutenga boma boma silitengera pa facebook pitani pa ground pangani ma areas, ma regional komanso ma constituency kukhala amphamvu mziko muno. Mangani chipani chanu ma corner onse a dziko la Malawi. Yalani timu yabwino pa ground Musaumire ndalama kumangodya nokha amene ku BCA Hill. Mwazani ndalama mwa anthu amene angakuthandizireni kuti chipani chachipitise patsogolo. Ma voti simuzapeza pa Facebook. Kuchitika nkhani mziko muno kufulumira kulankhulapo kuzera pa Facebook si ma voti ayi. Sikuti amalawi azapita pa Facebook pa page yanu nkumakachonga paepo kuti inuyo mwawina chisankho. Aaa. Ababa, chipani cha udf chili ndi ntchito yaikulu kuti chitipule pa ground. Mukufunikira kuthamanga pa ground osati kusokosera pa social media. Phokoso la pa social media lilibe impact ina iliyonse, zimangoonesa childish mu ndale. Pitani pa ground kamangeni chipani kuti chikule anthu achikonde mziko muno achivotere. Pomalizira, Sylvester Namiwa Ine Blessings Malozario ndikupempha unconditional release chifukwa alibe mulandu woyenera kuti akasungidwe ku ndende. Mwakoma nonse a Malawi Shalom.
Bakili Muluzi News TV pangani subscribe kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana zimene tizikukonzerani pano. Tipaseni like kapena comment mu box kuti tiziwe kuti nkhani iyi yakusangalatsani.